Anois táim ag caint leis an tOllamh Joe Barry ó Choláiste na Tríonóide. Joe, conas atá tú? Joe, An féidir leat achoimre a thabhairt dúinn ar dtús faoin bpost atá agat agus an taithí phroifisiúnta atá agat le do thoil?
Ok, bhuel, oibrím i gColáiste na Tríonóide ar ndóigh mar Ollamh Sláinte Phoiblí agus freisin déanaimse roinnt oibre don Feidhmeannach Seirbhísí Sláinte ó thaobh cúrsaí alcóil agus drugaí mídhleathacha. An saghas post atá agam, deinim taighde, bínim ag teagasc do mhic léinn bunchéime agus iarchéime agus freisin bím ag iarraidh go mbeadh níos mó eolais ag an ag muintir na hÉireann faoi na fadhbanna atá againn agus cad iad na saghas rudaí gur féidir linn a dhéanamh chun na fadhbanna san a réiteach ar a laghad, iad a laghdú.
Ok, Joe, cé comh fada agus atá tú ag plé le cúrsaí alcóil agus drugaí dleathacha agus mídhleathacha eile? Bhuel, thosaigh mé ag obair le. drugaí dleathacha agus mídhleathacha ag tús na nóchaidí so, 25 bliain anois agus ní raibh aon chaint really faoi alcól ag an am san. Foilsíodh tuairisc ón Roinn Sláinte nuair a bhí Micheál Martin mar Aire Sláinte i 2002 agus ó shin i leith tá mé ag obair ar alcól freisin so sin beagnach 15 bhliain. Ba mhaith liom caint leat arís, nó b'fhéidir is féidir linn labhairt faoi inniu ar feadh nóiméad, ach ba mhaith liom caint leat arís faoi na drugaí dleathacha agus mídhleathacha eile seachas alcohol. Ach ba mhaith liom go mbeidh an príomhfhócas inniu a bheith ag caint faoi alcohol mar is é sin an druga a dhéanann is mó damáiste in Éirinn i mo thuairimse agus tá obair ar siúl le fada an lá chun Acht Rialtais nua a reachtú chun déileáil leis seo. An aontaíonn tú, mar sin, go bhfuil sé fíorthábhachtach go mbeidh an Acht um Shláinte Poiblí maidir leis an Alcohol curtha isteach i gcríoch? Tá sé an-tábhachtach agus níl ann ach Bille faoi láthair agus níl, níor, tá an, tá Dáil nua againn anois agus is dóigh liom go bhfuil dhá chéim den phróiseas déanta cheana féin, sa Dáil agus sa Seanad, ach tá roinnt plé le déanamh fós san Eoraip agus freisin in Éirinn sara mbíonn Acht againn. Ach tá sé ana thábhachtach agus is dóigh liom gur ní raibh riamh aon dlí ó thaobh alcóil ag teacht ón Roinn Sláinte, so is seo an chéad cheann. Go dtí seo bhí na dlithe ar fad, á dhéanamh ag an Roinn Dlí agus Cirt agus anois tá saghas dearcadh sláinte á chur ag an Rialtas ar fhadhb an alcóil.
An féidir leat a insint dúinn faoi cé chomh maith is atá an Bille atá faoi dhíospóireacht faoi láthair agus an mbeadh moltaí agatsa ina leith dá mbeifeá i d'Aire Sláinte?

bille ag déileáil le roinnt díobh ach is dóigh liom go bhfuil sé go maith go bhfuil an Bille ag teacht, go bhfuil sé foilsithe agus go mbeidh an tAcht ag teacht i bhfeidhm sara fada, tá súil agam. Ní hé gach rud atá ann ach is tús maith is dóigh liom. Tá saghas trí rud ann, tá ó thaobh praghsanna alcóil nach mbeadh sé ar fáil chomh saor agus atá sé faoi láthair in Éirinn, go háirithe sna hollmhargaí. An tarna rud ná go mbeadh dlíthe níos láidre ag ó thaobh margaíocht agus urraíocht mar is fadhb é sin in Éirinn. Agus an tríú rud then is rudaí cosúil le labels agus eolas a bheadh ar na buidéil mar níl aon eolas ó thaobh sláinte ná calories ná rudaí mar sin agus sin iad an trí rud atá sa bhille sa bhille agus dá dá mba rud é go go n-éiríonn leis an rialtas an an tAcht a chur i bhfeidhm beidh feabhas ag teacht is dóigh liom. Tá Athrú ceapaimse sa Acht molta atá faoi láthair faoi margaíochta alcohol. Dúirt Leo Varadkar sa Bille nua atá sé scríobhta síos aige go nach mbeadh na comhlachtaí alcohol in ann margaíochta nach mbeidh fógraí nach mbeidh siad in ann fógraí alcohol a chur ar an dteilifís roimh a naoi a chlog san oíche. An ceapann tú gur cinneadh maith é seo agus an bhfuil sé sásúil ceart go leor nó an ba chóir dúinn an rud a bhí Dr James Reilly ag iarraidh a dhéanamh ná chun deireadh a chur le margaíochta alcóil go ginearálta nó ar fad? Ní dóigh liom gur cóir go mbeadh aon mhargaíocht alcóil ar an teilifís, sin an mar tá éileamh ann cheana féin do alcól agus ní dhéanann an margaíocht ach an t-éileamh a ardú agus tá an t-éileamh ard go leor cheana féin so do bheinn i bhfabhar gan nach mbeadh aon tagairt margaíochta ó thaobh alcól ar an teilifís.
Agus an aontaíonn tú mar sin faoi spórt mar sin nach mbeadh na comhlachtaí alcála in ann fógraíochta a dhéanamh ar le aon foireann? Bhuel, yeah, is dóigh liom go bhfuil fógraíocht, tá sé tábhachtach nach mbeadh siad ach freisin tugann na comhlachtaí dí an-chuid airgead dos na, go háirithe Cumann Rugbaí na hÉireann, em, you know, agus ba chóir go cuirfear stop le sin agus Bhí sé sin molta go mbeadh saghas trí bhliain chun fáil réidh leis an urraíocht san agus tá na comhlachtaí spóirt ag iarraidh an t-airgead san a choimeád, go háirithe lucht rugbaí. Tá córas ag an Cumann Lúthchleas Gael, tá siad ag iarraidh mar eagraíocht déileáil leis an fhadhb mar tá fadhbanna, le daoine óga in Éirinn ó thaobh alcóil agus imríonn an-chuid daoine óga spórt de shaghas éigin agus ní chóir go mbeadh aon nasc idir alcól agus spórt ar bith. Joe, mar fhocal scoir, an bhfuil aon teachtaireacht ar mhaith leat a thabhairt dár éisteoirí maidir le mí-úsáid, mí-úsáid alcóil agus an agus faoi an Bille um Shláinte Poiblí maidir leis an Alcól.
Bhuel, is, obviously is dochtúir atá ionam ag obair ó thaobh cúrsaí alcóil agus is freisin is saoránach Éireannach mé freisin agus feicim an méid dochar atá á dhéanamh do mhuintir na hÉireann, do shláinte agus leas mhuintir na hÉireann de bharr an slí ina n-ólaimid alcól. Is féidir leat féachaint díriú isteach ar féinmharuithe, ionsaí gnéis sa bhaile, timpistí bóithre, timpistí dóiteáin, timpistí bá agus freisin tá na ionadaí éigeandála sna hóispidéil lán ag an deireadh seachtaine de dhaoine go bhfuil ar meisce agus go bhfuil damáiste déanta dóibh féin nó do dhaoine eile agus freisin tá nasc idir an-chuid de saghas ailse agus alcól so is substance má ólaim mé féin caithfidh mé a rá ach Ólann muintir na hÉireann i gcoitinne níos mó alcóil ná mar is ceart dá gcuid sláinte. Tá an fhadhb níos measa, is dóigh liom, ag daoine óga ná seandaoine. Ní hé sin nach bhfuil seandaoine ag ól freisin, agus freisin tá, is dóigh liom go bhfuil an bille seo, go bhfuil an-chuid tacaíocht, ag teastáil ón mbille agus tá an chuid feabhas le déanamh agus molaim go leanfaidh an rialtas nua déileáil a dhéanamh níos fearr faoin fhadhb so ná mar atá déanta cheana féin. Ea, tá sé dochreidte faoin méid damáiste a dhein Al Cail in Éirinn. Dúirt tú ansin bíonn na hospidéil lán de ghoras ar an deireadh seachtaine, daoine. é lán d'alcohol ach tharlaíonn sé sin go minic i rith na seachtaine freisin, a tharlaíonn? Yes, nó tá sé níos measa ag na deireadh seachtainí mar an saghas patrún a ólaimid in Éireann, déanann sé an-chuid dochar dúinn. Sna hIodáiligh, tá sé, is rud coitianta go n-ólann siad b'fhéidir beagáinín beag alcohol gach lá ach in Éireann tógaimíd an t-alcohol le chéile Agus tarlaíonn sé go háirithe ag na deireadh seachtaine agus tá sé cruthaithe, tá taighde déanta ag an Bord Sláinte, Bord Taighde Sláinte, an Health Research Board, tá taighde foilsithe acu siúd a léiríonn go bhfuil an fhadhb níos measa ag na laethanta na deireadh seachtaine ná mar atá sé ar Luan nó an Mháirt. So caithfimid. eolas a bheith againn os na heagraíochtaí sláinte seachas os na comhlachtaí dí ó thaobh an dochar atá á dhéanamh mar tá sé is féidir go mbeadh rudaí níos fearr againn ach amháin go n-athróimis an slí ina ólaimid faoi láthair.
Agus tá sé dochreidte arís an méid damáiste. Léigh mé alt san Irish Independent, ceapaimse go raibh sé cúpla lá ó shin, faoi mná ag ól, le gur traidisiúnta bhí daoine ag teacht le chéile i dtithí agus ag ól tae agus ag caint le chéile ach anois tá an-chuid mná agus go háirithe ag ól buidéal d'fhíon so tá sé dochreidte nach bhfuil. Yeah agus tá fíon láidir an-chuid alcóil i fíon agus ólann mná fíon níos mó ná beoir ná spirits so tá sé ráite ag na doctúirí atá an speisialtíocht acu san ae, an liver, tá tá sé ráite acu siúd go bhfuil an-chuid mná óga, nuair a deirim óga sna tríochaidí ag teacht isteach go bhfuil na hae, ag teip ortha agus go bhfuil siad an-bhreoite dá bharr sin agus tarlaíonn sé sin má rud cosúil le bheith ag ól b'fhéidir leathbhuidéal fíona gach oíche nó gach re oíche déanann sé sin dochar do shláinte na n-óltóirí agus is mná níos mó ná fir agus of course tá margaíocht á dhíriú aiges na mná ó thaobh fíon. Ok, just mar ag an deireadh, tá a fhios ag formhór dár éisteoirí faoin damáiste a dhéanann alcól, ní gá chun dul tríd é i gcónaí, tá a fhios ag cách faoi sin. So, mar fhocal scoir, tá tú ag rá, an bhfuil caoi gur féidir le daoine tacú leis an Bille Sláinte Poiblí Alcól?
Bhuel, má théann daoine chuig an, chuig Teachta Dála a rá go bhfuil, nach bhfuil sásta go bhfuil cúrsaí mar atáid agus an, agus ceist a chur orthu tacú leis an Bille, éisteann polaiteoirí le muintir na hÉireann agus tá, tá sé fuirist d'aon saoránach nó aon duine coinne le polaiteoir mar deineann siad clinicí gach deireadh seachtaine. Bhí toghchán againn cúpla mí ó shin, b'fhéidir go mbeidh toghchán eile againn, níl fhios againn, ach tá sé tábhachtach go gcloisfeadh na polaiteoirí guth mhuintir na hÉireann mar an OK, cloiseann siad guth ón ón ón slua sláinte phoiblí ach tá guth na comhlachtaí i bhfad níos láidre mar tá an-chuid airgid acu agus tá siad ag iarraidh brabúsanna móra a dhéanamh agus a choimeád agus deintear é sin ar Is é muintir na hÉireann atá ag íoc as sin lena gcuid sláinte.
Agus tá an eagraíocht Alcohol Action Ireland ag obair go dian air seo freisin. Tá ceangal éigin agat le Alcohol Action Ireland? Bhuel, tá mé ar an mbord de Alcohol Action Ireland. Tá.

you know tá sárobair á dhéanamh em tá na comhlachtaí ann tá na mílte em eh ag obair dos na comhlachtaí dí, eh tá an-chuid airgead acu ach mar a dúirt mar a deirimse ag an deireadh do bhuaigh em David ar Goliath. Ok ba mhaith liom eh caint leat arís mar a dúirt mé ag tús an agallaimh eh faoi drugaí dleathacha eile agus agus agus speisialta faoi drugaí mídleathacha eile, ach b'fhéidir ina dhiaidh a fhoilsiú le cúnamh Dé an Acht nua ó thaobh sláinte poiblí agus alcól.
Ok Joe, go raibh míle maith agat.
Fáilte romhat, a Rónáin.